ne balimaw ani ɲanguma somɔgɔw nse a bi baro an bɛna baro kɛ série furu 2.0 de yeta digital de kan donc furu 2.0 de yeta digital donc série nin a bɛ français de la a bɛ français la aa n b'a dɔn minnu bɛ fɛ ka bamanankan an minnu ye bamanankan kanu a a man di mɔgɔ caman ye o fɛnw ka kɛ série la mais pour que fɛn fɛnɛ ka se ka feere extérieur la ou bien a ka se ka lajɛ yɔrɔ caman kuma dɔw la u besonnen bɛ ka ko dɔw kɛ français la pour que mɔgɔ caman ka faamuyalita sɔrɔ a la quoi parce que n'i b'a kɛ bamanankan na sous-titrage baara b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye u bila ka nin fɛn in kɛ français la ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ hakilinata la n m'u ɲininka ne hakilinata de don aa donc épisode ninnu a tɛ tɛmɛ miniti tan ni duuru kan donc a tɛ tɛmɛ miniti tan ni duuru kan donc a ka teli a ka teli a lajɛli ka teli yɛrɛ yɛrɛ de donc ne ye yeta tv mɔgɔw dɔn nin série in de kosɔn nin série in kama voilà parce que fɔlɔ la ne kun t'u dɔn kosɛbɛ u kun bɛ minnu kɛ donc nin série in de y'a kɛ ne y'u dɔn quoi donc euh, furu donc furu in la a, a kuma bɛ kɛ jeune couple de kan darina ani ismaël olu ka furu ko fɛn kan u ka furuko kuma la ani u kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛna problème créer furu kɔnɔ quoi awɔ donc an bɛ se k'a lajɛ e premier épisode yɛrɛ la aa en tout cas a kuma a kuma tɛgɛ u ye premier épisode kɛ donc da eh, ismaël bɛ darina ɲininka furuko la quoi donc a b'a tɛgɛ ɲininkali kɛ pour que ka se ka furu donc u bɛ musiki kɛ yɔrɔ in yɛrɛ e endroit ye est-ce que campement de campement yɔrɔ dɔ de tɛ donc endroit ɲana a kɛcogo fɛnɛ ɲana quoi donc o yɔrɔnin ɲana mais n b'a dɔn mɔgɔ caman ma yɔrɔ min faamuya o ye musiki min kɛra a kɔrɔ quoi k'a kun bɛ se ka kɛ an ka musiki dɔ ye parce que jarabi dɔnkiliw sisan o bɔlen b'a don an baara ye donc a kun bɛ se ka k'o musiki dɔ ye ɔ donc sisan o b'a la et puis an y'a ye furu kɛra mais an tɛ furu kɛ yɔrɔ ye mais an y'a ye darina nana cɛla la ɔ darina nana cɛla la sisan donc eh, ismaël bara donc sisan an bɛn'a ye problème bɛna daminɛ aa problème bɛna daminɛ ni jɔn ye an ka mɔgɔ fɔlɔ daminɛ fɔlɔ donc problème jɛnɛba jɛnɛba ye a a belle-sœur ye jɛnɛba ye a belle-sœur ye donc euh, jɛnɛba o tɛ kɔlɔ o bɛna o bɛna mun da darina kan o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye aa belle-sœur aw fana ka sabali aw k'a dɔn k'aw bɛ taa du dɔ de kɔnɔ don dɔ la aw bɛ se k'a fɔ cogo di aw kɔrɔkɛ muso ou bien aw dɔgɔkɛ muso aw b'o de kɛ aw faden ye comme ni fɛn wɛrɛ de don aa or que aw bɛ se k'a k'aw dɔgɔnin ye ou bien aw kɔrɔ ye pour que bɛn ka se ka don du kɔnɔ cogo min na o kɔni ne bolo o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ k'a fɔ k'i bɛ i kɔrɔkɛ ou bien i dɔgɔnin muso ta k'o k'i i faden dɔ ye comme ni fɛn wɛrɛ de don quoi aa ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ ko kɛta ye quoi après donc o ye jɛnɛba ye donc sisan umu o ye terimuso ye terimuso min kɔni ale ka hakilinata man ɲi et puis ale ka fɛn min b'ale kunkolo la pour que ka se darina ma o tɛ ko ɲɛnama ye mais darina t'o kalama donc kuma dɔw la i b'i da yɛlɛ mɔgɔ ye i b'i yɛrɛ i b'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye i man k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ min ye i b'i ka kow fɔ mɔgɔ ye i man k'i ka kow fɔ mɔgɔ minnu ye mais bi bi in ko la a ah, mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ tɛ dɔn ka ban walayi mɔgɔ tɛ mɔgɔninfin tɛ dɔn ka ban donc sisan o caman o mɔgɔninfinw caman caman caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ o dun kɔni aa i tɛ se k'u dɔn kuma dɔw la donc u bɛ don i kan ka bɔ n'i ye aa ou bien u bɛ ko wɛrɛw kɛ aa ala k'an kisi ala k'an kisi mais ko bɛ cogo di o de bɔnbɔnnen bɛ sisan an b'a fɔ ko muso mais cɛw fana ka côté la o fana côté bɛ yen dɛ o fana côté bɛ yen ɔ parce que ni ni amitié sugu fana bɛ cɛw ka côté la quoi aa heureusement ni mɔgɔ ninnu bɛɛ la aa karim bɛ yen karim ye ismaël terikɛ terikɛ mun a hakili ka ɲi terikɛ mu bɛn ka d'a ye aa heureusement o b'u bolo sinon ninnu mɔgɔ ninnu bɛɛ la a kuma a kuma tɛ kɛ a kuma tɛ kɛ et puis a problème tɛna ban a problème tɛna ban donc o ninnu personnagew de b'a film in bɛɛ kɛ quoi donc furu 2.0 kɛ donc a kɔni a filimu conseil caman b'a kɔnɔ ani sagesse caman b'a kɔnɔ donc a ɲana et puis mɔgɔ minnu y'a lajɛ aw k'a fɔ ne ye sisan aw ka hakilinata kɛra mun ko ye furu 2.0 kan aa donc ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la n kɔnɔ ko saison 2 saison 2 kan ka ye nin nin seri in na saison 2 kun kan ka y'a la donc pour l'instant saison 2 ma bɔ fɔlɔ nin ye saison 1 de kuma ye kan donc euh, an ka bi baro kun bɛ furu 2.0 de kan donc euh, furuko kuma jeune couple bi jeune couple ninnu ko la donc en tout cas ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma parce que furu min ye furu ye fɛn min ye a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn bi a ma nɔgɔn sini donc kuma tɛ ni mɔgɔ wɛrɛw y'u da don i ka furuko kuma la ou bien ni mɔgɔ wɛrɛw sen donna furuko la or que mɔgɔ fila cɛ ni muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn donc ni mɔgɔ wɛrɛw nan'u sen don la o tɛ an ka ta ye o y'an ka ta ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma en tout cas filim ninnu kɔni u caman caman caman malien filim ninnu conseil minnu b'u kɔnɔ dɔɔni dɔɔni de tɛ kɔlɔkɔlɔ tɛ mais mɔgɔ caman n t'a dɔn ni mɔgɔ caman b'a lajɛ n'o hakili ye mais u bɛ hakilina caman caman caman de bila u ka filimu kɔnɔ en tout cas hakilina kɔni pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ et puis ka k'u ta sɔrɔ filimu ninnu kɔnɔ quoi en tout cas bi de kun ye bi baro ye furu 2.0 de yeta tv kan awɔ donc n t'a fɛ sisan revue kɔni n tɛna résumé donc n ye personnage présenter aw la donc sisan il faut k'aw yɛrɛ k'a tɔ lajɛ et puis an b'a baro kɛ problème foyi t'o la an bɛ se k'a baro kɛ fo fo kuma min donc a ye commentaire bila aw ka hakilinata fɔ n ye a la quoi donc a ye soin ta aw yɛrɛ la a ye soin ta aw yɛrɛ la donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ awɔ